an lajɛbagaw cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ minnu bɛ k'an lajɛ ortm ka jabaraniw sanfɛ minnu bɛ ka an lamɛn dɛmɛbagajɛkuluw ka arajo sanfɛ a n'an yɛrɛ ka arajow kan an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'aw ni ɲakuma aw bisimila mali kura taasira kɛnɛ kɔnɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na don tɛmɛnenw na don ko don anw bɛna minisiri kelen bisimila nin kɛnɛ in kan a k'a ka baara gɛlɛya ni nɔgɔyaw da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan o hukumu kɔnɔna la minisiri min b'an bolokɔrɔ bi ale tɔgɔ madame danbele madina sisoko ale ka baaraw ɲɛsinnen bɛ sirako kumaw ma ale ni ka e, siraw bɔ yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani musaka minnu tɛngunen b'o la madame le ministre ni ɲakuma nse baasi t'i la baasi fosi tɛ alhamdulila nin baara ninnu kalifalen bɛ ne ni kasim tarawele ma bi n'o ye n baarakɛɲɔgɔn ye kasim
Ayise ka ortm filɛbaga bɛɛ fo ani dɛmɛbagajɛkulu bɛɛ ani radio fɛn fɛn an b'a sanfɛ k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni ɲakuma
madame le ministre ɲininkali fɔlɔ min b'an fɛ ka tɛngu i la e ka minisiriso camancɛ fanga hukumu kɔnɔna la baara jumɛn ni jumɛn de kalifara i la ni ka gɛlɛya i ma yɛrɛ k'aw kan ka nɔ b'o la
an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen a n'an lajɛbaa bɛɛ lajɛlen fo an sigira kɛnɛ in kan ala k'a kuncɛ hɛrɛ la komi i y'a fɔ ne ka minisiriso o ɲɛsinnen don jamana sirakow ma ni n ko sirakow duguma sira b'o la n'an b'a fɔ o ma ko gudɔrɔn nɛgɛ sira b'o la n'an b'a fɔ o ma ko arayo sanfɛ sira b'o la ji kan sira b'o la hali kɔgɔji kan sira b'o la o dɔrɔn tɛ ani n'an b'a fɔ min ma ko transport ka dugu ni dugu kala ɲɔgɔn na ni taa ni ka seginw ne ka minisiriso o de kalifaralen don ne ma cɛmancɛ fanga in kɔnɔna na ani ni mɔgɔw bɛ taa ni ka segin ka taa ni ka segin nɔgɔya u bolo n'an b'a fɔ ma ko mobilité urbaine o fana bɛ anw kunna. madame la ministre an y'a ye k'a fɔ aw nalen a ye wulikajɔ kɛ yirimajɔ sira min bɛ yen n'aw yɛrɛ b'a fɔ nanzarakan na ko viaduc anw ko échangeur baara banna bi maaw bɛ ka tɛmɛ a kan nka an ɲɛ bɛ tigi kuraw la sira ninnu kan a n'a kɛrɛdaw bɛɛ la sitɛrinitigiw b'o la sugulamaw b'o la maa wɛrɛw yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ sira ninnu bɛɛ lajɛlen fan tan naani fɛ minisiriso kɔni kɛlen tɛ ka musaka ta ka taa don nin na k'i kɔ don a la kɔni
i y'an ɲininka o la o diyara an ye donc an y'a fɔ cogo min na an nana cɛmancɛ fanga la ka na baara daminɛ o y'a sɔrɔ baara dɔw bɛ yen an fɔra minnu kɔ olu tun y'o ju tigɛ mɛ anw nanen sisan anw y'an jija k'a baaraw dɛrɛdɛrɛma fo ka taa se a kuncɛyɔrɔ ma mɛ an b'a fɔ siraba ninnu u bɛ tɛmɛ yɔrɔ caman fɛ dɔw bɛ tɛmɛ sugudaw la dɔw bɛ tɛmɛ misiridaw la dɔw bɛ tɛmɛ kalansodaw la mais yirimajɔ sira in n'an b'a fɔ o ma ko RN6 ale bɛ tɛmɛ suguda fɛ o sugu n'an b'a fɔ o ma ko yirimajɔ sugu a y'a fɔ cogo min na jateminɛw kɛra pour que an ni minisiriso caman bɛ yen an jɛlen don o yɔrɔ la an bɛ ka baaraw kɛ walasa an ɲɛ bɛ lahalaya min na sira kan n'o t'a dɔ ye an bɛ se k'o bɔ a la a lawulila min kama ka jamanadenw ka taa ni ka segin nɔgɔya Madame le ministre o ye bamakɔ kɔnɔna ye an y'a ye fana k'a fɔ ministre des finances an n'ale masalala yan a y'a jira k'a fɔ ko musaka dɔ dira yaasa ka se ka sirabaw dilan min ye bamakɔta ye o ko bɛ cogo di nin waati in na cɛmancɛ fanga nalen u ye miliyari duuru ɲɔgɔnna sɔrɔ u y'o di ne ka ministère so ma walasa ne ka se ka baara kɛ bamakɔ donc an ye o baaraw daminɛ mais o y'a sɔrɔ yanni ka miliyari duuru in di san o san programme dɔw bɛ an bolo an b'olu kɛ mais o tɛ bamakɔ o ye mali fan tan ni naani bɛɛ sira bɛ dugu o dugu la a kɛra sira gudɔrɔnma ye o a kɛra siraba bilenni ye o hali a kɛra misitɛmɛ siraninw ye ni mɔgɔninfin bɛ tɛmɛ a fɛ an b'olu bɛɛ baaraw kɛ donc o miliyari duuru in dilen an y'a jateminɛ n'i ye an ka siraw ta bamakɔ sira ninnu caman bɛ yen n b'a fɔ u kɔrɔla dɔɔnin donc an y'a jateminɛ miliyari duuru la mɔgɔw bɛ bɔ sira minnu fɛ n'an b'a fɔ o ma ko axes principaux n'olu minnu caman tiɲɛnen tun don an ye jateminɛ k'olu fɛ ka n'a lajɛ fɔlɔfɔlɔ la u tun bɛ dingɛnin sen ka wo datugu an ko wo datugu tɛ nin ye parce que n'i ye wo datugu sisan yanni san wɛrɛ ɲama se i bɛna sɔrɔ a wo bɔra sariya de bɛ k'o kɔnɔ donc an ye taabolo falen ka sɔrɔ k'a kɛ wo dilanko t'a la an b'a sanfɛla u kɛlen bɛ ka couche finman min d'a kan n'an b'a fɔ o ma ko béton bitumineux an b'o wuli ka bɔ a kan dugumana min bɛ yen n'o ye bɔgɔ ye o yɔrɔ dɔw bɛ olu sɛgɛnna parce que san mugan bolimafɛn bɛ taa ni ka segin la ka su ni tile min b'a jukɔrɔla la o mugumugura olu dɔw kun fanga dɔgɔyara an y'a essayer k'olu remplacer ka sɔrɔ ka na sanfɛ couche n'an b'a fɔ o ma ko béton bitumineux k'o kuraw d'a kan n'i y'a jateminɛ jiboli sira minnu bɛ gudɔrɔn kɛrɛfɛla la n'an b'a f'u ma ko kanivo ou bien dɔw bɛ kɛ k'a cɛ tigɛ olu kanivo dɔw bɛ yen ala ko tiɲɛ olu dɔw kun dɔgɔyara ji bɛ na cogo min na ji fanga parce que sow jɔra jitɛmɛ siraw olu changera olu deviera donc kanivo minnu bɛ yen kanivo ninnu dɔgɔyara an obligelama don an y'a jateminɛ ko kanivo caman bɛ yen k'o dayɛlɛ k'o walankata walasa ni ji nana ji bɛ se ka don o kɔnɔ ka tɛmɛ ka taa ba la k'a sɔrɔ a ma jɔ sira kan parce que ji problème bi sira kan kosɛbɛ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko ji bɛ sira kan n'i donna a la k'a ka di anw ye a man d'anw ye parce que anw ka gudɔrɔn ninnu tane fɔlɔ min bɛ gudɔrɔn na o ye ji ni ji jɔra gudɔrɔn kan ka kalo damadɔ kɛ n'o bɔra n'i nana ka na gudɔrɔn lajɛ mobili bɛ boli min k'a fɛ ji bɛ infiltreli min kɛ duguma bɔgɔ min b'a kɔnɔ bɔgɔ bɛ ɲigin ni ji bɔra bɔgɔ kɔrɔ bɔgɔ bɛ jigin ni bɔgɔ jigira ni mobili yɛlɛla gudɔrɔn kan gudɔrɔn yɛrɛ bɛ pɛrɛn ni gudɔrɔn pɛrɛnna bolimafɛnw bɛ sɔku minnu k'a la a bɛ dɔ walaki walaki dɔɔni donc o de bɛ na ni wo ninnu ye donc n'a sera wagati dɔ ma o man ɲi a ma o de y'a to an ye a jateminɛ an ma dan gudɔrɔn dilanni ma n'i ye gudɔrɔn dilan min bɛ yen n'i ɲɛ b'a la ni gudɔrɔn dilanna n'o bɛna tiɲɛ f'i k'i ɲɛ sigi o fɛnɛ kan o de kɛra ka jitɛmɛ sira ninnu k'olu bɛɛ bɔ k'olu bɛɛ boɲɛ ka sɔrɔ ka hali fɔlɔ an tun bɛ kaba kɛ jitɛmɛsira ninnu kogo la mais sisan n'a y'a jateminɛ an ye minnu dilan an ma kaba k'u la nka an y'a kɛ betɔn yɛrɛ walasa hali ni sɔku y'a sɔrɔ a karili bɛ se ka nɔgɔya donc an y'olu baaraw de boloda bamakɔ o baara in na an ye akisi tan ni wɔɔrɔ ta akisi kɔnɔntɔn an y'o ta ba kinifɛ bolo fɛ akisi wolonfila an y'o ta ba numanfɛ bolo fɛ o akisi ninnu na n'an b'a fɔ ko trantimɛtiri n'a y'a jateminɛ trantimɛtiri an ye caman kɛ ka taa ɲamakɔrɔ ka taa fo turu d'afiriki yɔrɔ la n'o bɔra yen a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko cité unicef carré uatt an y'o ta o b'a la an y'o bɛɛ wuli ka segin olu bɛɛ kan n'o bɔra yen n'i taara bakɔ jikɔrɔni gɔlifu petoro ɲantaw yɔrɔ ninnu an y'olu ta n'i bɔra yen n'i taara kalabankoro ka taa fo 30 mètres ni kalabankoro sira bɛ ɲɔgɔn kunbɛn an y'o ta n'i bɔra yen n'i nana lafiyabugu sira la an b'a fɔ min ma ko Sheikh Zayedi n'a y'o jateminɛ an y'o ta Hamdallaye cimetière kɛrɛfɛla la sira min bɛ tɛmɛ ni collecteur min b'o jukɔrɔla la ka taa bila kɔ la an y'o ta n'o bɔra yen n'i donna ACI kɔnɔ eh, bibliothèque nationale sira BMS bɛ tɛmɛ sira min fɛ n b'a dɔn n'a y'olu jateminɛ an y'olu ta k'olu fɛnw bɛ yen k'olu walankata n'i bɔra yen n'i donna mɛdinakura champ hippique kɛrɛfɛla la sira min bɛ bɔ jeneyɔrɔ la ka na champ hippique la an y'o ta champ hippique côté nord an y'o ta station Oryx fila ni ɲɔgɔn cɛ jeli bazumanaba ka kɔfɛla ye an'o ɲɛfɛla la an y'o ta n'i bɔra yen rue 14 n'a y'a jateminɛ an y'o ta sira min bɔ suguninkura la lɔgɔsugu sira fɛ ka tɛmɛ bama kan da fɛ ka taa fo sikɔrɔni ka yɛlɛ ka taa fo bulukasumbugu fɛ ka tɛmɛ arazɛli fɛ ka tɛmɛ lycée fily dabo fɛ ka taa fo sangarebugu pɔnda la o sira minnu bɛ yen an y'olu ta o bɛɛ kɛra 5 miliyari in kɔnɔna na parce que 5 miliyari in daminɛna dabɔra bamakɔ dɔrɔn de kama walasa duguw tɛ kelen ye bamakɔ ye faaba ye bamakɔ réseau o ka bon mais an ma ɲina duguw kɔ dugu tɔw ta bɛ yen programme wɛrɛ b'an bolo o daminɛn'o kan
i ka ɲɛfɔli ninnu senfɛ o b'a jira k'a fɔ ko eh, bamakɔ sira minnu tiɲɛnen don kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen resanselen b'aw bolo aw b'aw ka baara daminɛ yɔrɔ dɔn a b'a kuncɛ yɔrɔ dɔn nka kasim ninnu ye bamakɔkaw ye olu jɔrɔlen b'u ka taa ni ka seginw na anw togodalamɔgɔw anw maa minnu fana bɛ région kɔnɔna la yala baara wɛrɛw bolodalen b'aw bolo région kɔnɔmɔgɔw ye wa eh, a y'an ɲininka o la o diyara an ye ni an y'a sigi bamakɔ dɔrɔn tɛ ne y'a fɔ min na bamakɔ komi o ye duguba ye o réseau ka bon sinon k'a daminɛ kayi ka taa bila kidali a bɛɛ b'a la an ka programme kura min daminɛna parce que jamana ɲɛmaa ye yamaruya d'u ma wari min bɛ yen n'o bɛ di anw ka minisiriso ma walasa an ka baara kɛ n'an b'a fɔ o ma ko redevance eh, d'usage routier sur les produits pétroliers rupp o redevance la taji min bɛ feere stationw na o taji o litiri kelen o litiri kelen dɔrɔmɛ wolonfila de bɛ tigɛ k'o di an ka minisiriso ma walasa a ka se ka siraw baara kɛ n'o ye maintenant san tɔw la a bɛɛ tun tɛ se an ma mais ɲinan le colonel asimi goyita an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a ye yamaruya di min bɛ yen ko k'a bɛɛ di an ma o dilen an ma miliyɔn miliyari duuru in kɔfɛ an nana miliyari tan duuru de sɔrɔ miliyari duuru in ye bamako ye miliyari tan duuru de an y'o sɔrɔ o miliyari tan duuru la an y'a daminɛ kayi ka taa fo kidali fo tawudeni fo menaka mali dugu tɛ yen an ma tɛmɛ dugu si la o dugu bɛɛ programme bɛ yen donc o de ye programme daminɛnen filɛ nin ye sisan an bolo programme fɔlɔ min filɛ nin y'an bolo o kuncɛ kuma sera maintenant programme filanan in ni ala sɔnna a ma o de bɛna daminɛ don nata in na n'o daminɛna o ye 2021 na an ye musaka minnu sɔrɔ n'o bɔra yen jamana ɲɛmɔgɔ ye a jateminɛ kɛ bien vrai que gɛrɛntɛw nana an ka jamana kan wari min bɛ di an ma kɔrɔlen o ma d'an ma mais a y'a ɲɛfɔ minisiri min sigilen don an ka musaka kow la ko sirako ka gɛlɛn sirako ka jugun kosɛbɛ an ye an ka jamana ye jamana datugulen don a seleke wolonfila bɛɛ fɛ an ka minɛn fɛn o fɛn bɛ yen an bɛ taa bɛɛ ta kɔgɔjiw la ka na donc ni sira tɛ yen mɔbilitigiw ka taa ta ka na a bɛ gɛlɛya donc a ko ko k'i hakili to an na u ye miliyari mugan di an ma tuguni o ye programme 2022 o miliyari mugan na an y'an sigi tuguni k'a jateminɛ k'a daminɛ kayi ka taa bila fo kidali du an ma tɛmɛ dugu la dugu bɛɛ ta bɛ yen o baaraw de fana olu bɛna daminɛ o ye programme 2022 donc an bɛ programme minnu kan programme saba in de b'an bolo miliyari duuru in ta bɛ yen miliyari tan duuru in ta bɛ yen miliyari mugan in ta bɛ yen ni ala sɔnna a ma an ma dɔ yɛrɛ fɔ ɲinan programme min b'an bolo ni ala ma ko wɛrɛ kɛ n'an sera k'a bɛɛ bila en œuvre mɔgɔw nimisi bɛ wasa e an ka laɲini o ye an b'a ɲini mɔgɔw fɛ population fɛ u ka a nɔgɔy'an bolo u ka fara an kan parce que sira dilan a tɛ taa n'i ma dɔ degun dɔɔni ka sira tigɛ donc u ka faamuyali ɲuman u k'o sɔrɔ a kɔnɔna na u k'u u ma dɔn dɔn u dusu ma dɔn dɔn an kɔrɔ walasa an bɛ se ka baara ninnu kɛ nimisi wasa kɔnɔ filɛ baara ninnu bɛ ka kɛ sisan tugutuguli t'a la n b'a dɔn n'a y'a jateminɛ machine de bɛ taa k'a gratter ka sɔrɔ k'a bɛɛ sinsin ka sɔrɔ ka goudron bɛ k'o d'a kan ka caniveau walankata ka sɔrɔ ka datugulanw da olu kan walasa ni san nana ji kana jɔ a ka se ka taa an bɛ min ɲini jamanadenw fana fɛ anw b'a dilan k'a ɲɛ min b'a tiɲɛ o tiɲɛna ye jamanadenw yɛrɛ ye sira bɛ dilan olu kan an bɛ caniveau ninnu dilan jitɛmɛsira ninnu an bɛ tila k'a lajɛ an balima dɔw bɛ yen i b'a dilan nin kalo in na kalo wɛrɛ n'i tɛmɛna i bɛ fili a ma dɔw b'u ka ɲama yɛrɛ furan k'a jigin a kɔnɔ i yɛrɛ jɔlen ɲɛna ou bien hali dɔw bɛ olu b'u ka bɔgɔ n'u bɛ so baara la sisan u bɛ na ni bɔgɔ ye k'o ton a kɔnɔ n'i y'o ton a kɔnɔ a fɔra ko ji ka tɛmɛ ni bɔgɔ tonna a kɔnɔ ji tɛna se ka tɛmɛ ni ji ma tɛmɛ ji bɛ jɔ ni ji jɔra nɔgɔw bɛ k'a la ni nɔgɔw kɛra a bɛ se ka jouer a yɛrɛ ka saniya kan n'o kɛra a bɛ tila ka tila ka anw yɛrɛ ka sira tiɲɛ donc an b'a ɲini u fɛ dɔw fana bɛ yen feere ka d'u ye u ka so bɛ goudron da la olu bɛ se ka bɔ ten ka se ka kiosque jɔ an ka jitɛmɛ sira sanfɛ ayiwa n'i ko k'i bɛ s'u ma u b'a fɔ ko olu taara autorisation ɲini dɔw fɛ donc olu tɛ a dɔ ye hali n'i b'a jɔ i bɛ s'an ma jateminɛw bɛ kɛ a bɛ kɛ cogo min an b'o ɲɛfɔ walasa e ka se k'i ka baara kɛ walasa an yɛrɛ ka yɔrɔ in jɔra ouvrage in jɔra min kama a ka se k'o laɲini sabati kuma dɔw degun de b'an kan sinon sira in bɛ dilan cogo min sariya minnu b'an bolo ni anw y'o bato a bato cogo ma a jɔ sira dilantɔ norme technique dɔw b'a la anw k'o respecter population bɛ yen n'an b'a jɔ olu kama olu fana ka a bɛ labato cogo ma olu k'o k'a kɛ cogo ma an ka siraw n m'a fɔ a tɛ tiɲɛ kosɛbɛ mais a tiɲɛni k'a dan tɛmɛ fu bɛ siri o dan na ayiwa madame le ministre i ye sirako fɔ sira dan tɛ ɛɛ anw bamakɔkaw ni dugulamaw ye kayikaw sigilen don u fana tulo b'an na dɔ ka fɔ train ko la u bɛ sɔn ka diya u ye kosɛbɛ layidu tun dira ko avril kalo halisa train ma kule a bɛ kule waati jumɛn ani fɛɛrɛ jumɛnw tigɛlen don yaasa a ka se ka teliya i y'a ɲininka o la o diyara n ye train sira bɛ mali la a mɛnna mais an nana a sɔrɔ train jɔra a jɔra 2018 depuis 2018 fo bi train ma kule mais an nanen camancɛ fanga ɲɛmaaw u ye n wele k'a fɔ n ɲɛna ko madame le ministre baara bɛ yen o ye tiɲɛ ye mais so bi baara la soɲɔgɔnɔ b'a la olu fɛ olu ka baara soɲɔgɔnɔ o ye train ye président ye a fɔ n ɲɛna donc n ko n y'a mɛn n ka sɛrivisi min bɛ yen chemin de fer kɔrɔ n'an b'a fɔ a ma sisan ko sopafɛr n y'olu o ɲɛmaa n'a ka jɛdenw wele u nana an sigira an kumana an ye ce qu'on appelle plan d'urgence dɔ tun b'u bolo mais o plan d'urgence an nana an segira o kan parce que o tun plan d'urgence fɛn dɔw tun b'o kɔnɔ olu la sisan kow yɛlɛmana o bɛɛ tun tɛ se ka bɛn tuguni ka bɔ bamako ka taa fo kayi gari min b'a la gari tan ni kɔnɔntɔn mais an bɛ yɔrɔ min na bi a gari tan ni kɔnɔntɔn a bɛɛ réhabilitera a banna k'a daminɛ bamako ka taa bila kayi an tɛmɛna kayi la yɛrɛ bi an bɛ fo ambidedi nɛgɛsira minnu bɛ yen arayi minnu bɛ yen n'olu kun tiɲɛnen don an y'o arayiw bɛɛ wuli k'olu segin o kan fose minnu b'a kɔrɔla la an y'o fosew an y'olu labɔ yɔrɔ ni tɛrɛn jɔra 2018 fo sisan i bɛ taa sɔrɔ ndarakata ni binw falenna kɔnɔ an y'olu bɛɛ bɔ yen pɔn saba bɛ yen n'a bɛ fɔ ko maɲina pɔn ani galugo pɔn ani tukoto pɔn olu tun ma dilan parce que olu jɔlen olu tun tiɲɛna donc olu saba olu bɛɛ dilanna bi maintenant ni i bɔra yen n'i taara fo ambidedi an ka tɛrɛn mana taa tɛrɛn ka plasi dɔw bɛ yen mɔgɔw bɛ jɔ yɔrɔ minnu na ni traverses minnu bɛ k'a jukɔrɔ bi bi na ala barika la an y'olu bɛɛ kɛ maintenant ni i bɔra o la n'i ye atelier centraux de korofina lajɛ an ka tɛrɛnw bɛ dilan yɔrɔ min na korofina atelier ni mɔgɔ minnu bɛ atelier dɔn kɔrɔlen u ka tɛmɛ u ka taa lajɛ bi atelier dilanna lokomotifu minnu bɛ yen tɛrɛn kunkolo n'olu bɛ wagɔnw sama ka taa tɛrɛn kunkolo fila tun b'an bolo o tun tiɲɛnen don n'an b'a fɔ o ma c 22 05 o dilanna c 22 07 o dilanna n'o bɔra yen mɔgɔw bɛ don wagɔn minnu kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko furugɔn o furugɔn ninnu olu dilali bɛ atelier centraux la ani bagajiw bɛ taa wagɔn min na n m'a dɔn ni aw hakili b'a la février kalo la an ye tɛrɛn essai kɛ essai kɛlen bamakɔkaw yɛrɛ y'a filimi a diyara mɔgɔw ye c'était pour que minnu bɛ gariba kɔnɔ arayida yɔrɔ la u nana ka n'olu ta ka taa n'olu ye korofina atelier centraux la an ka minɛn dɔw bɛ yen olu nana hali semaine passée minnu b'an permettre voie kan i ka se ka baaraw k'olu kan olu minɛnw caman nana olu nana n'a ye tɛrɛn jateminɛ sebe para minnu bɛ yen n'olu bɛ da furancɛw la n'u bɛna se gudɔrɔn ninnu ma olu nana olu dara furugonɛti ninnu caman bɛ a chaisew tun bɛ olu tun fara faralen don maintenant chiffon minnu b'a jukɔrɔ k'olu bɔ sisan an bɛ k'olu chaisew k'olu labɛn ka kɔnɔna minnu bɛ tapiw kan ka da min kɔnɔ k'olu da o kɔnɔ climatiseurs kan ka don min na k'olu dulon o kɔnɔ lumières tɛ min kɔnɔ k'olu kɔnɔ atelier centraux la sisan olu dannen don maintenant an ye essai minnu kɛ ni tɛrɛn kunkolo ninnu ye tɛrɛn kunkolo fila minnu dira an ye essai kɛ n'o ye alihamudulilayi essaiw bɛɛ ɲɛna maintenant tɛrɛn kunkolo o fila dɔrɔn tɛ dɔ wɛrɛ b'an bolo n'an b'a fɔ x1 ni x2 maintenant an sera an balima dɔw ma olu piyɛsiw bɛɛ tɛ sɔrɔ an bolo an y'o piyɛsiw komande komi a bɛnna ni embargo olu piyɛsiw kan ka na n'olu piyɛsiw nana don nata in na an bɛn'o tɛrɛn wuli cnt yɛrɛ la premier ministre le docteur choguel kokalla maïga chef du gouvernement cnt kɔnɔ u y'a ɲininka a ye engagement d'u ma a ye ne ɲininka an ye laɲini min b'an bolo ni ko wɛrɛ ma don a kɔrɔ ni musaka min bɛ an ye minnu ɲini musakaw la n'u y'o di an ma yanni décembre kalo cɛ tɛrɛn bi pɔnpɔnpɔn fɔ ka se fo kayi ni ala sɔnna i y'a fɔ k'i ka minisiriso ɲɛsinnen don donitaw ma ani ka mali ni a cɛ ani jamana minnu bɛ furancɛ bɔ ka taa minɛnw ta yen pɔri wolonwula mali bɛ se o de kɔnɔna na nka jɛkulu min sigilen don o kow kama n'an b'a fɔ ma ko chargeurs n'olu bɛ donibataw kow ɲɛnabɔ u ka tɔn kɔnɔna na mankan kun wulila yen kalata kɛra jɛkulu dɔ kun sigira k'o ka kalo wɔɔrɔ kɛ mm. kalo wɔɔrɔ bannen fana an y'a mɛn tuguni ko mankan kura wɛrɛ bɛ yen tuguni mm. minisiriso jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye yaasa kalata ka se ka kɛ maa ɲɛnama ka se ka sigi nin tɔn in kunna mm. a ye ɲininka o la o fana diyara n ye effectivement mali jamana y'a jateminɛ depuis san 1999 u ye a jateminɛ mali dɔrɔn tɛ jamana ninnu bɛɛ la u y'a jateminɛ ko ka jɛkulu sigi jɛkulu min bi an ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'an b'a f'u ma ko transitaires n'an b'a f'u ma ko importateurs n'an b'a f'u ma ko exportateurs u ka jɛkulu sigi walasa u ka se ka sariya don baara in na ka baara in kɛ k'a ɲɛ k'a sɔrɔ degun ma bɔ a la donc o jɛkulu de a bɛ f'o ma ko conseil malien des chargeurs o sigira a rattachélen don ne ka minisiriso la a sigira mais mali ni jamana tɔw ka taabolo ma kɛ kelenya la mali y'a sigi ka tila ka a gestion kalifa a tigiw yɛrɛw ma donc o de kɛra mali ta différence ye jamana tɔw y'a sigi k'a kɛ i b'a fɔ ko direction i b'a fɔ ortm filɛ nin o kalifalen tɛ ministre de la communication ma jamana tɔw y'u ta sigi mais anw y'an ta sigi ka a kalifa di a baarakɛlaw yɛrɛw ma olu de ye privew ye donc ce qui fait que ni u y'u ka biro sigi san hakɛ dɔ b'a la mais papier minnu bɛ yen décret minnu bɛ yen de 99 o décret tun t'a prévoir n'i ye hakɛ k'a la i ka bɔ o b'a prévoir san hakɛ dɔ bɛ yen aw bɛ kalata kɛ n'i y'a kɛ ɲinan n'i pasera san duuru kɔfɛ i bɛ se k'a kɛ tuguni san duuru wɛrɛ kɔfɛ i bɛ se k'a kɛ 2021 an nanen anw ko tɛ se ka laban n'o kɛra dɔw bɛ to a la kudayi kudayi an ye hakili jagabɔw kɛ o décret minnu bɛ yen an taara an y'o décret falen n'i perezante a la nin na i ka eh, manda fɔlɔ la n'o banna i tɛ se k'i perezante tuguni fo siɲɛ kelen donc i dan ye manda fila i bɛ taa so dɔ wɛrɛ bɛ na o kɛlen kɔrɔlen minnu bɛ yen olu y'u perezante kura dɔw fana bɛ yen olu y'u perezante ala y'a kɛ u ka résultat dɔw bɛ yen sɔsɔli nana o la o kɛra Segu région ye o kɛra Bamako ye ani o kɛra Kayi ye ni sɔsɔli nana a la an tɛ se ka a yɔrɔ jalan to parce que don o don taa ni ka segin bɛ sen na ni ɲɛmaa t'a la k'a kow sigi sigi a bɛ kɛ problème ye dɔɔni donc papier in kɔnɔ anw yamaruyalen don anw ka mɔgɔ dɔ ɲini ka n'o sigi i b'a fɔ camancɛ fanga filɛ cogo min collège transitoire olu bɛ sigi olu bɛ baara kɛ minnu bɛ samasamali la yanni k'u ni tribunal mɔgɔw tila baara la mais sariya papier y'a jira k'a fɔ ni an nana camancɛ fanga sigi ale la ale camancɛ fanga dan ye kalo wɔɔrɔ ye fɛn tɛ se ka fara o kan camancɛ fanga in an ye décret ta k'a sigi le 10 novembre 2021 donc le 10 mai 2021 u ka sariya ye min d'u ma o banna ne ye lɛtiri wele n fɛ yen an ye ɲɔgɔn ye k'a kan maintenant ne y'u remercier parce que mɔgɔ min nana u nana ala ko tiɲɛ kalo wɔɔrɔ in kɔnɔ ko caman tun bɛ yen u y'o sigi bala yɛlɛma caman tun bɛ yen o tun ka d'an ye k'o kɛ maintenant ni élection tun ma kɛ an tun tɛ se k'o kɛ u y'o bɛɛ kɛ donc bonya bɛɛ bonyamasegin bɛɛ mais ne ninnu wele k'olu sigi k'a fɔ n k'aw ka baara banna bi yanni ka biro kura sigi aw bɛ se ka to yen a bɛ yɔrɔ kɔlɔsi fɛn affaire courante minnu bɛ yen a b'olu gérer ne sigilen ɲinangolobaatɔ tribunal nana ni papier ye tuguni ka na di ne ma ko kiri fɔlɔ min kɛra ko u tigiw ko k'u ma sɔn k'u taara kiri kurakuraya donc ne ko problème t'a la ne ye ninnu wele k'u sigi k'a ɲɛfɔ n ko an ye appel wɛrɛw sɔrɔ appel saba sɔrɔla aw dun ka sariya ye min di aw ma o ye kalo wɔɔrɔ ye o kalo wɔɔrɔ banna N ko mais aw bɛ affaire courante minnu bɛ yen aw b'olu gérer yanni an ni minisiriso min ɲɛsinnen don sariya ko ma n'an b'a fɔ ministère de la justice et des droits de l'homme an n'o bɛna sigikafɔ kɛ kiri fɔlɔ min kɛra n'o banna kiri filanan min bɛna kun don yanni k'o kun cɛ yɔrɔ in bilalen bɛ yen an tɛ se k'a to ten vide constitutionnel ka na donc an ko an ni minisiri min ɲɛsigilen don o kan an bɛna sigi an b'a kuma an b'a lajɛ an bɛ se k'a kalifa cogo min walasa a jalan kana to donc o baaraw de bɛ senna sinon a dafara le 10 mai 2022 an bɛ don min na komi bi ni an m'an da maga bato ko kuma la ɲugun bɛ don kuma la an balima minnu bɛ kɔrɔn fɛ u lafiyalan dɔ tun ye bato ye yala jɔyɔrɔ bɛ komanav la halisa mɔgɔw ka taa ni ka segin na mali kɔnɔna ni mali kɔkan wa
effectivement komi n y'a fɔ sira duguma sira ni nɛgɛ sira mais ji sira fɛnɛ o b'an kunna mali ka société bɛ yen a mɛnna n'an b'a fɔ o ma ko compagnie malienne de navigation komanav kulukɔrɔ bɛɛ b'ale yɔrɔ dɔn huicoma kɔfɛla la komanav bɛ yen mais n'i y'a jateminɛ yɛlɛmabolo donna an ka babolo min bɛ mali cɛci n'an b'a fɔ o ma ko fleuve niger yɛlɛmabolo jɔra donn'o la parce que manantali baraji ninnu sigira selenge barajiw sigira donc ji kun tɛmɛ jitɛmɛ sira fɛ cogo min na a dɔgɔyara san waati dɔw bɛ kɛ ji tɛ sɔrɔ ba kɔnɔ n'i ko ko bateau ka tɛmɛ ni ji ma ba fa ka se yɔrɔ dɔ ma a bɛ bala donc euh, chaque année comanav bi campagne wuli aw b'a dɔn sɔɔni an bɛ labɛnw na campagne bɛna wuli ni samiyɛ donna juin juillet ba bɛ fa ni ba fara baarakɛminɛnw b'u bolo u bi yɛlɛ ba sanfɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ bateau bɛ se ka tɛmɛ ni ba fara ka se hakɛ ma min bɛ se ka permettre ka bateau tɛmɛ donc bateau minnu b'an bolo aw b'a dɔn général sumare bɛ yen kanku musa bɛ yen bateau fitinin n'an b'a fɔ ma ko vip olu fana b'an bolo donc an b'a daminɛ kulukoro ka taa kun cɛ fo gawo mais campagne kɔnɔna na an tɛ se k'o bɛɛ assurer waati dɔw bɛna se o b'a sɔrɔ ji fanga dɔgɔyara ba kɔnɔ donc an b'a daminɛ moti ka tɛmɛ ka taa eh, gawo généralement an b'a daminɛ juillet fo octobre ni yɔrɔ min jiginna an b'o jɔ an bɛ se ka naviguer yɔrɔ min kan an b'o ta an minnu bɛ sotarama ta dɔ farala sɔngɔ kan an minnu bɛ taa togoda dɔ farala nin bɛɛ sɔngɔ kan nka halisa ni hakilisigi b'i bolo k'a fɔ an ye i b'o fɔ effectivement transport la dɔ farala a kan mais ɲuɲu bɛ ɲaɲa wuli dɔ farala transport kan min na an bi bolimafɛn ninnu taji bɛ k'u kɔnɔ gasoil bɛ k'a dɔw kɔnɔ essence bɛ k'a dɔw kɔnɔ hali o ti eh, bolimafɛn minnu bɛ duguma hali minnu bɛ pan sanfɛ n'an b'a fɔ ma ko avion kérosène bɛ k'o kɔnɔ dɔ farala a bɛɛ kan parce que n'i y'a jateminɛ olu bɛ carburant min ta ni dɔ faral'o kan olu fana bɛ obligé ka dɔ fara prix kan mais a tɛ fara a kan ten ɲininkali kelen kɔni bɛ yan yanni an k'a ko kun cɛ o ye katakatanitigiw ye olu ka pilaki ko ani an y'a ye fana a bɛ k'a fɔ ko moto nɛgɛsotigiw k'olu bɛɛ lajɛlen ka pilakiw ta ani mototigiw o kow bɛ cogo di an y'a jateminɛ a mɛnna mali kun y'a essayer ka transport structurer k'a organiser waati dɔ la n m'a dɔn n'i y'a jateminɛ bama bisiw kun bɛ yan taba bisiw kun bɛ yan maintenant jamanadenw fana ma kuma koyi jamanadenw y'a jateminɛ min bɛ se k'u ka taa ni ka segin nɔgɔya ka bɛn n'u yɛrɛ pɔsi bɛrɛ ye jamanadenw y'u kari o kan ten jakaritaw nana an bɔra yen moto takisiw nanen don an bɔra yen katakataniw nanen don bɛɛ bɛ yen donc sisan an ni mairie mɔgɔw jɛra ka baara kɛ mairie mɔgɔw ye sariya dɔ ta 31 décembre 2020 walasa ka se ka sariya don a kɔnɔna na parce que n'u bɛ mɔgɔw ta mɔgɔw b'u kɔfɛ a mana kɛ cogo o cogo ni kasara y'u sɔrɔ kasara bɛ komi kasara y'an bɛɛ sɔrɔ donc o sariya tara arrêté tara 31 décembre 2020 walasa ka se k'a réglementer an y'a jateminɛ ni katakatani ninnu ye accident kɛ ou bien moto taxi ninnu ye accident kɛ ni ko bɛɛ b'a la dɔw bɛ yen nɔ su yɛrɛ bɔra a la mototigi n'i taara n'a ye pɛrɛmi t'a bolo moto yɛrɛ min bɛ yen kariti girizi t'a la moto min bɛ yen pilaki t'a la moto min bɛ yen asuransi t'a la yɔrɔ n'o kɛra gɛlɛya bɛ yen dɔw bɛ bana hali mɔgɔ tɛ sɔrɔ k'u furakɛ asuransi tɛ yen donc an y'a jateminɛ an y'u u yɛrɛ y'u constituer syndicat la an y'u ka syndicat mɔgɔw wele an ye baara daminɛ an ye fɛn o fɛn fɔ walasa k'u yɛrɛ lakana ala ko tiɲɛ u ma gɛlɛya don a la u sɔnna o de y'a to le 15 novembre 2021 ont kɔnɔ sogoninko an ye lancement fɔlɔ kɛ donc mais an ye kalo kɔnɔntɔn d'u ma k'a prix ɲɔngiri u bɛ taa ont kɔnɔ i b'a fɔ n'i bɛ permis ta i bɛ taa don nɛgɛw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min u yɛrɛ bɛ taa ont kɔnɔ u bɛ taa don barikow ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka pɛrɛmi ta n'u ye pɛrɛmi ta siraba ka sariya min bɛ yen n'an b'a f'o ma code de la route n'u y'o faamu généralement caman bɛ bɔ accident in na donc u y'o daminɛ n'o bɔra yen sisan moto o moto plaque bɛ k'a la ni plaque kɛra a la an ka siraba ninnu fɛ sisan ministre de la sécurité a bɛ fo a kɛmɛ ka caméra bila ni plaque kɛra a la hali ni mototigi ko k'a bɛ coyi digi caméra b'a ye a kɛra waati min a kɛra tronçon min kan n'an y'o ta an bɛ se k'o bɔ caméra la donc n'o kɛra u bɛ se ka mɔgɔw dissuader ka se ka sariya yɛrɛ respecter donc n'o kɛra programme minnu b'an bolo anaser bolo an b'u wele ka to k'u sensibiliser ka to k'u former donc n'o kɛra dɔrɔn dɔ bɛ bɔ accident minnu bɛ yen dɔ bɛ b'o la donc o plaque ta in o permis ta in o carte grise o n'o assurance moto taxi o hali an yɛrɛ ka jakarta minnu b'an bolo an ka so kɔnɔ n'an bɛ boli a kan hali katakatani a bɛɛ de b'a la u bɛɛ de k'a ta parce que u bɛɛ bɛ circulation na n'u bɛɛ bɛ circulation kɔnɔ mobilitigiw bɛ boli kelen kan u ni bɛnitigiw bɛ boli kelen kan personnels sotaramaw taxiw an bɛɛ b'a la donc an fana ko k'u k'o ta ala ko tiɲɛ a baara daminɛ ni ni sisan cɛ u bɛ na parce que certificat de mise à la consommation min n'an y'o délivrer yɛrɛ ma sisan o bɛ ba kɔnɔntɔn ani kɛmɛ duuru la yɔrɔ an ye dɔɔni kɛ donc u bɛ ka nali bamako dɔrɔn tɛ k'a daminɛ kayi ka taa bila fo kidali an y'a sigi an ka sɛrivisiw bolofara bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an y'a sigi an bɛ ka sensibilisation kɛ an bɛ tila ka na kasiki don fana exiger parce que n'i bɛ sira kan n'i binna n'i kunkolo ye eh, bordure ninnu sɔrɔ a kasara ka bon a tiɲɛni ka bon n'i bɛ yɛlɛ moto kan ani min b'i kɔfɛ e bɛ kasiki don o bɛ kasiki don mais an ye délai d'u ma fo utukalo tile eh, tan ni duuru tuguni san ba fila ni mugan ni fila bɛɛ k'i jija bɛɛ ka taa kariti ta bɛɛ ka pilaki k'i ka moto la n'i bɛ yɛlɛ moto kan i n'i nɔfɛ mɔgɔw a ka kasiki don walasa i k'i yɛrɛ ni kana mɔgɔ wɛrɛ b'i kɛrɛfɛ i k'o fana ni kana madame la ministre ni foli laban min b'i fɛ i k'o fɔ an ka kan bɛɛ da ayiwa a ye ɲininka o la o diyara an ye ne bɛ min ɲini anw ka baara ye siraba kan a baara ko ka ca n'i y'a jateminɛ n'i donna mɔbili kɔnɔ bolimafɛnw kɔnɔ mɔgɔw ni de bɛ anw bolo an kan ka minnu ni kana ka u bɔ yɔrɔ dɔ la ka se n'u ye yɔrɔ dɔ la maintenant an y'a jateminɛ mɔgɔ minnu bi o baara kɛ olu tigiw n'an b'a fɔ o ma ko chauffeurw ani conducteurs ani mobilitigiw ani passager yɛrɛ minnu kan ka don a la an bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan sariya minnu ni État olu sigi n'an b'a fɔ o ma ko code de la route an k'olu respecter siraba minnu bɛ yen n'an b'olu dilan sariya bɛ siraw kɔnɔ donc an b'a fɔ o ma ko norme minnu bɛ yen baarakɛla minnu bɛ yen u k'olu jate minɛ donc population yɛrɛ min bɛ yen an bɛ ka baara fɛn o fɛn kɛ an bɛ kɛ k'a bɛɛ kɛ population ye an ka baara in tɛ maa kelen baara ye bɛɛjɛ baara don population fana k'an faamu u ka fara an kan walasa an bɛ ka baara min kɛ baara ka nɔgɔya baara ka si sɔrɔ parce que ni baara ma nɔgɔya cogo la a tɛ se ka si sɔrɔ donc o de la an b'a ɲini u fɛ minnu bɛ caniveau geren olu k'o dabila minnu bɛ bolikojugu kɛ sira kan olu k'o dabila passager yɛrɛ minnu bɛ yen minnu bɛ fɛnw sigi sira kan k'an ka emprisew minɛ olu k'o dabila walasa kasara ka nɔgɔya walasa jamanadenw ni ka kana walasa accident minnu bɛ kɛ sira kan olu ka dɔgɔya an b'o de ɲini bɛɛ fɛ madame le ministre i ni ce An lajɛbagaw nin kun y'a ye an ye minisirimuso fɔlɔ min sɔrɔ ni k'a ɲininka a ka baaraw taabolo la camancɛ fanga hukumu kɔnɔ hakili la aw ni anw bɛɛ lajɛlen ye faamuyali caman sɔrɔ a la k'a fɔ ko camancɛ fanga ye hukumu kɔnɔ jɔyɔrɔ kalifara cɛ ani muso minnu na bɛɛ lajɛlen de kelen ka e, i ka nɔrɔbila ye ni k'a fa kosɛbɛ ni ala sɔnna a ma sini ɲakuma an bɛna minisiri wɛrɛ bisimila nin kɛnɛ kelen kan walasa a fana k'a ka baara kɛlenw ani minnu bolodalen b'a bolo a k'olu fɛsɛfɛsɛ aw ni anw ye kasim i ni ce aw k'an bɛn